Good evening akuluakulu pano ndabwera ndi nkhani ya George Kasakula eya ndi zoona kutitu iyeyo waziona ndithudi wakumana nazo chipata chotulukira ndi chimene waonetsedwa officially ndithudi kumubalamutsa ku MBC kuja kunena kuti yaumapo yako basi inde tinangokuimitsa koma panopa yaumatu kumakambanso kuti a mesa adamuchotsa kale nde inu mukambanso zitino kodi Yayi tifotokozetu motere kunena kuti. George Kasakula ndizoonatu tikumudziwa bwino bwino kuti ameneyo ndi ndani, mkuluyitu ndizoti anaitanitsidwa kuti no akaonekere ndithudi pa board ya human resource komanso ndi kuti administration committee kumenekotu nde ku mbc. Eya, wailesi ndi TV ya boma, muitaneni basi George Kasakula. Tikufuna mubwere mudzionekere kuno ku Human Resource. Iyitu ndi department yomwe imayang'ana makamaka za ogwira ntchito ndithudi. Ku mbc kumeneko mudzionekere, muli ndi mafunso oti mudzayankhe. Basitu ndiye atapita kumene kuja kunapezeka zonoti Amuuza zonoti okay chabwino basi apapa mukhoza kutani mukhoza kunyamuka kumapita tathana nanu tizakupasambeni zotsatira za meeting yathuyi. Kodi amakambirana zotani mmenemo amamufunsa mafunso otani sitikudziwa. Now kwangopezeka zonoti leroli basitu board ija ndizoti no yalengeza no kunena kuti tsopano apapa Inu a George Kasakula takuchosani ntchito kuno ku mbc sinunso ogwira ntchito ku mbc mwachotsedwa ndi ntchito ndithu kuthotholedwa ndipo muone chipata chotulukira khomo ndilo mukhoza kumapita kwanu kaya muzikapanga chani koma ndizoti yanu atani yaumapo kumafunsabe kunoti a nde zukhala bwanji kumfunsa George Kasakulayo watsimikiza kunoti eya ndizoonadi ndizoti ine atani andichotsa ndalandira chikalata chonena kuti ndachotsedwa nkhani zake akunena kuti andichotsa chifukwa chonena kuti ndimapanga practice partisan eya partisan ndimaonetsa mbali imene ndimagwira ntchito kuchani ku mbc nthawi imeneyo ndinali ndi mbali ina yake imene ndimaonetsa ndithu maonetsa kuti ine ngwa mbali yakuti Mwa njira iyi, pajatu ife pano timangoyiphedulatu osatinso kuti zomazembazemba. Mwa njira iyi, amaonetsa kuti iyeyo ngwa Kongeresi, ngwa Chakwera, amajiyira Chakwera pamene pajapa amayenera kuti agwire ntchito ya TV imene ija yomwe kunali kufalitsa nkhani za boma. Eya, muonetu, nkhani za boma la Malawi osati nkhani za mcp. Muonetu pamenepo kusiyana kwake. Bomalo inde limatsogozedwa ndi chipani cha mcp. komano munali zinthu za boma zomwe zimachitika. President apita Chakwera apita kukapanga zakuti zakuti TV ya boma ntchito yake inali imeneyo kuulutsa nkhani zimenezo komano osati kukhala pansi ndikukonza ka program kati timvetse basi nde ndikumapezeka kuti kumunyozatu Peter Mutharika a nkhalamba imeneyi izikangogona ee chani chani kabamboyonso ndi fraudster chani chani Mbala yachabechabe imeneyo ayiso nkhani sinali imeneyo osati kukhala amene basi kumatukwana anthu ndi tazinzawo tija kuti kaya Ita Mpeka sambo kaya achina ndani ndani kamati kaya mvula kaya wina wake uja amapezeka zoti amangogonanso basi amaoneka ngati basi kuti analumidwa ndithu ngati ndi tijeni tija timene timati ma tsetse fly timene timapangisa kuti munthu azingogona Amakaoneka timaso take ti ngati akungogona iyayi osati osati kumakhala pansi kumamenya ma propaganda pamene paja ntchito inali kuonetsetsa zonena kuti kutumikira boma kunali zinthu zambiri kodi kaya ndi ku central hospital kuti nkhani zotani zimene zikutuluka kumeneko nkhani za boma boma zikuch mukuchitika zotani m'boma e munali ntchito zambiri zimene mbc imayenera kumagwira Muzipatala za boma muli zotani? Kaya ndi m'masukulu zikuyenda motani? Ma department a boma zikuyenda motani? Nkhani zimene zimayenera kumaulusidwa ndi zimenezo. Nanga a president, a vice president akuyenda motani? Anali busy ndi kuti kutani? Kumenya ma propaganda pamene paja. Kumenyera kampeni Chakwera. Partisan, eya partisanship ndi kumachita kuonetsa kuti awawa ndiye basi awa ndi achani? Awa ndi a Kongeresi chonsecho amayenera agwire ntchito ngati ma civil servant, anthu amene analembedwa ntchito kuti agwire ntchito ya boma ndithudi yotumikira aMalawi osati kutumikira chipani. Aaa akulu inu mukambanso zotani kodi? Mesa kodi amene anamuchotsa kale kodi? Mubweretsa nkhani zamakedzana bwanji? Iyayi. George Kasakulatu sanachotsedwe ku mbc. Anayimitsidwa. Takuyimitsani panopa tidzakuyitananinso ngati mufunikira mugwire ntchito sizoti takuchotsani takuyimitsani kaye. Pakanali pano ku mbc kuno ogwiriziratu ndi inu. eya amaterotu acting director ndi inu eya George Kasakula pitani ndikuti mukatani mukapumule kaye tiona kuti tipanga motani sanamuchotse chifukwatu tikati tipite ndekuti ndi kalembedwe ntchito ka ku mbc kumenekuku ndizonena kuti ii munthu uja akapangidwa appointed Amakhala ngatinso ndekuti no akasaine contract akasankhidwa ni mtsogoleri wa dziko iwe ndikufuna ukagwire ntchito ku mbc kumene kujako amakhala inde wasankhidwa ndi mtsogoleri kumene kujanso ndi akuyenera aka aka akakwaniritse zimene ntchitoyo imakamba akuyenera asaine contract mgwirizano ndikhala ndikugwira ntchito kuno ku mbc kuchoka chaka chakuti kukafika chaka chakuti chakuti George Kasakula atasankhidwa ndi Chakwera Kumene kuja anakasainanso contract imene imaonetsa kunena kuti no George Kasakula ameneyu nde kuti no akhala akugwira ntchito kuyamba mu chaka cha 2024 kukafika chaka cha 2027 contract yake imaonetsa motero osati zoti panopa amene akhala akugwira ntchito ngati director wa mbc komano nde kuti anachotsedwa komatu nde kuti iye anayamba kugwira ntchito osati mu chaka cha 2024 cho iyayi anayamba kugwira ntchito mu chaka cha 2021 ngati no Director General wamkulu wa mbc koma nde kuti anadzasaina contract ya new one mu June chaka cha 2024 sindudziwa zoti zinayenda bwanji 2021 yonseyi wakhala akugwira ntchito pa 22, 23, 24 akasainaso contract ina. Kodi kapena mwina mwake kumeneko kunali nkhani zonena kuti mwina kaya mwina inapanga expire contract yo ndi ka, kaya amasaina kaya mwa, mwa, mwa ukathyali cholinga zonena kuti azakhala akugwirabe ntchito kwa zaka zaka sitidziwa zoti zimayenda motani kumeneko chifukwa nde kuti ngati anadzapanga contract yake kuyambwa kaya mchaka cha 2021 kukafika 2024 nde kaya ndi ya 4 years kaya zimakhala motani magaye zimenezozo sitikamba tingokamba nkhani yonena kuti iye amayenera akhalebe akugwira ntchito kumakafika ndekuti chaka cha 2027 koma ayi ndithudi ameneyo zapezeka zonena kuti no wachotsedwa ntchito khani yake mukuziwa bwinobwino amene tafotokozera patina partisanship akutitu iyeyo ndizonoti amakondera kodi ameneyi ampanga chipongwe chifukwa tikhoza kumakhala kumanena kuti iye ampanga chipongwe munamvako zonena kuti achosa ntchito koma achosa ntchito mwa chipongwe eh pali zinthu ngati zimenezo sanasana achose ntchito bwino ya apite kwa ombudsman akadandaule kodi George Kasakula amchosa ntchito mwa chipongwe hmm? akumunamizira zimenezizi kapena ndi zoona magayi tisachitopita patali takhala tikumaonera zima program zawo zija kuti timvetse zimenezizi hmm? Basi tu kukhala pansi tu kagulu ndithu ka akuluakulu basi ndithudi kukhazika mimba zawo basi pamenepo phwii! Basitu ndikupezeka zonoti kutchenatchena matayi kusita ndithu ma jekete bwinobwino zabwino zijazi ee ma microphone pamenepo basi ma camera abwino ee ma ma AC ee kamphepo ka yaziyazi pamenepo kumakambirana zotani iyayi Peter Mutharika ndi gogo amene amangogona azikangogona ameneyo asakhale president eya kubweraso Kabambe ndi mbala e mbala yachabechabe isaloledwe kuti noitani ikhale president e president koma Chakwera tikamvotere Chakwera kampeni ili pamene paja osati chabwino kumanena kuti Chakwera mukamvotere chifukwa cha zakuti zakuti koma mukamvotere Chakwera chifukwa Peter Mutharika ndi zonena kuti ndi nkhalamba azikangogona dziko lidzikayendetsedwa ndi mai Gertrude Mutharika zachipongwe zija mpaka Peter Mutharika anafika level yonena kuti kupempha mpakana uja wina wake uja amati director anali ndani amati Daudi amati Suleman eh? Daudi Suleman munthu amenenso ndimati ndikambaso za ameneyi moti sankalandira madandaulo sankaziona zimenezo kumudandaulira zonoti taonani munthu akundinyoza kuphwanya malamulo oti mesa mumatsatira malamulo inu chanichani ayi ndithu osapangapo kanthu kumaoneka zinthu zinali zakuchipani Kodi amene uja eti tinganene kuti ino akunnamizira? Uyu George Kasakula kumuchosa ntchito pa zifukwa zimenezi akunnamizira? Chilichonse chimene timapanga, zomwe timadzala ndi zimene timakolola nde amenewa alandira zomwe iyeyu anafetsa ndithudi. Akuti.